pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri nkhani yathu yoyamba chipani cha malawi congress chati ndi chodabwa kuti apolisi akusakabe mlembi wamkulu wa chipanichi a richard chimwendo banda kuti awamangenso Izi zadza bwalo la High Court litatulutsa pa belo a Chimwendo Banda lachitatu. Mneneri wa chipanichi a Jessie Kabwila ndi wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. A Kabwila atinso chipanichi ndi chodabwa kuti amene anali nduna ya polisi a Ezekiel Ching'oma anjatidwa limodzi ndi personal assistant wawo. A Kabwila apempha nduna ya polisi a Peter Mukhito kuti aonetsetse kuti apolisi akulemekeza mabwalo a milandu koma mneneri wa polisi a Lael Chimtembo wati zoti apolisi akusakabe a Chimwendo Banda ndi mphekesera chabe ndipo iwo sangayankhulepo maka sangayikirepo kanthu ndipo pa kumangidwa kwa a Ezekiel Ching'oma iwo ati ayankhula bwino lomwe pa nkhaniyi a Kabwila akufotokoza

nduna yoona zachuma a joseph mwanamvekha yapempha amalawi kuti athandizire kusunga mbiri ya mbusa john chilembwe pokhala anthu ochita zoyenera nthawi zonse a mwanamvekha anena izi pa providence industrial mission m'boma la chiradzulu pa mwambo wa chaka chino wokumbukira m'busa chilembwe isaac salima akufotokoza zambiri mbusa john chilembwe adaphedwa mchaka cha 1915 pamene adatenga gawo poukira ulamuliro wa azungu kuchokerapo m'busayu wakhala kukumbukiridwa pamene chaka chilichonse anthu amasonkhana ku likulu la mpingo wa providence industrial mission ku chiradzulu kukakumbukira ntchito zake mwambo wa chaka chinonso monga mu nthawi zonse unayamba ndi mwambo woyala nkhata pamalo pamene pali chipilala cha m'busayu nduna yona zachuma joseph mwanamvekha amene anayimira mtsogoleri wa dziko lino a peter mutharika ndi amene adatsogolera poyala nkhata mtsogoleri wa mpingo wa pim a wilson mitambo mlembi wamkulu wa boma justin saidi nduna yona zachinyamata patricia wiskes komanso oyimira magawo komanso nthambi zosiyanasiyana nawonso adayala nkhata zawo kenako mwambo wa mapemphero udayamba pamene atsogoleri a mipingo adasinthana popempherera dziko lino M'mawu awo a Mitambo adapempha boma kuti lithandizire potukula boma la Chiradzulu. Iwo adati ngakhale pakhala pali malonjezo osiyanasiyana koma bomali silikutukuka. M'mawu awo a Mwanamveka adapempha anthu m'dziko muno kuti azichita zinthu zawo moona mtima ponena kuti izi ndi zimene m'busa Chilembwe ankafuna.
atipempha amitambo atipempha kuti akufuna ngati panopa pa pa PIM pazioneka kuti ndi pamene mbusa john chilembwe amakhala komanso ama, nayi ngati besi yake pazioneka atipemphanso kuti boma lathu la chiradzulu sioneka bwino ete ndizoona ndi zimenezi ja apemphapo kuti tikhalenso ndi mwina miziyamu yabwino kuti anthu azitha kuziwa kuti john chilembwe anali ndani amapanga chani amadya chani mwambo wa chaka chino adaukumbukira pamutu wakuti

ndipo mu mzinda wa mzuzu atolankhani athu atupele rashid ndi loveness lega anafunsa anthu mmene iwo amamvetsetsera zokhudza john chilembwe
kwa ife amalawi anzathu komanso ndi ine ndemwe tikuyenera kuti tsiku limeneli titengera mtengo wapatali kwambiri chifukwa sibwezi tili chonchi koma mwina zina zikutivuta zina zikuyenda koma chiyambicho anatiyimira kale ifenso tikuyeneranso kukhala anthu olimba mtima ngati nzika zenizeni za dziko la malawi ngati mmenenso analimbira mtima malemu john chilembwe anatimenyera nkhondo anatithamangitsira azungu kuti tipeze mtendere ife mdziko lathu lino la malawi kufikirana pano tikuona zikhomo komano at least be tili safe Leroli timakumbukira tsiku la John Chilembwe kuti ndi mmodzi amene anatimenyera ufulu kunoku kwathu ku Malawi. Ndilofunikira chifukwa chokuti ndi amene anatithandizira kuti tichoke mu ukapolo umene timamva kuti Amalawi anali kuti tifike pa ufulu umene tili nawo. tsiku limenelo ndilofunika kwambiri pambiri ndi kakhalidwe ka chimalawi chifukwa choti anamenyera ufulu wa dziko lino mpaka panopa tikupeza ufulu chifukwa cha munthu awo- ameneyo tsiku limenelo nkuti munthu ukhale pakhomo usinkhasinkhe u- uone ubwino wake kuti zimene john chilembwe anatipangira komanso uyenera kuti ukhalenso munthu mwina wo- wopereka kaya u- uli ndi katimphaso kupereka kwa anthu amene akuvutika katimphatso mwina kaya mwina or evenso apa- opanda mphatso koma kuyendera anzako mwina ka amene akudwala chikhala ngati mwina kamtima kabe chabe ko kachifundo linene choncho Siku la lero ndilofunika kwambiri kwa ife mtundu wa Malawi chifukwa ndi siku lomwe ifeyo timakumbukira kuti ti- tili pa ufulu omwe tilipo panopa. tsopano mu lipoti lathu

M'busa John Chilembwe adakaphunzira ku America ndi kubwerera kumudzi mchaka cha 1901. Iye adali mmodzi wa anthu omwe adatsutsana kwambiri ndi nkhanza zomwe azungu ankachitira anthu achikuda omwe ankagwira ntchito m'minda yawo. Chilembwe ankadananso ndi mfundo zina zotenga anthu achikuda kumapita nawo ku nkhondo ya padziko lonse World War zomwe iye ankaganiza kuti sinkakhudza anthu achikuda zambiri zokhudza john chilembwe zimakambidwa mosiyana pomwe anthu ena amati adaphedwa mu chaka cha 1915 atawukira ndipo kuti adakayikidwa ku malo ena achinsinsi mbali ya esperanza estate ku mulanje pomwe anthu ena amati anakwanitsa kuthawa ndi kupita ku america komwe adakamwalira ndi ukalamba malemu peter zolowera omwe adali akumtundu kwa chilembwe asanamwalire adati chibale cha ine ndi john chilembwe agogo anga amene anali mchemwali wake wa john chilembwe mwana wake inenso mwana wake kukhala ngati ine chizukulutuzi cha chilembwe likasa la malemu agogo anga achilembwe linasala ndi agogo agogonso akumwalira anasiya kumtundu pakali pano ineyo ntalowa zina likasa lijanso lili ndi ine ndi china chilichonse chimene chikukhuzana ndi chilembwe ine ndikuchiziwa chifukwa anthu amenewo amene anali abale ake enieniwo ndi amene ineyo anandisiyira kutinso abale anuwo mwalowera zinawo nkhani zawo zinali izi ndi izi ndi izi ifetu timadandaula mu mtima olonso timadandaula kwa mulungu kuti mwina mulungu a ifeyo sanatikondere chifukwa chokuti zinthu zathu zinatengedwa ndi anthu ena monga ampingo amatinyoza komanso anthu amatinyoza ifeyonso olo tikapita ku chilembwe day sitimaoneka ngati kanthu koma tili aina ake enieni ndiye poti ni maneba amene anatenga mawu ifeyo timangokhala pansi ndikumangodandaula mu mtimamu boma limayesesa kutithandiza ife olo muone kuti anatimangira ida college muzapeza siku limene lijalo amabwera wina kuzathokoza khandi wa boma khandi mfumu kuti a zikomo kwambiri tikuthokoza kuchokera kwa achilembwe kuti a mwamangira ida college pomwe ifeyo tili ndi pakamwa tikhoza kudandaula kapena kuthokoza chimenecho ndi chimene chimatipweteka ife chifukwa anthu ena amangotilowerera ife achainake tili phee m'busa john chilembwe amakumbukiridwa ngati mmodzi wa amalitiri ndipo dziko lino limawakumbukira pa 15 january chaka chilichonse cha m'ma 12 koloko masana pa 13 february 1915 john chilembwe ndi m'bale wake morris chilembwe adali akusakidwa ndi apolisi chakumigowi m'boma la mulanje omenyera ufulu wa anthu Undule mwakasungula ati akuona kuti nkwabwino kuti dziko lino likhale ndi chifanifani statue cha m'busa john chilembwe john chilembwe anali wodziwika maiko osiyanasiyana ndinganene kwambiri mu africa muno chifukwa mbiri ya john chilembwe akuiphunzitsa masukulu osiyanasiyana makoleji ma university mu africa muno chifukwa um, john chilembwe anaphunzitsa ife ma african kuti tikhoza kulimbana nawo atsamunda ndipo tikuonanso kuti ku kenya anatengapo kwambiri zimene John Chilembwe anapanga kudzera mwa gulu la Maumau amene anakhala ngati aphunzira zimene John Chilembwe anapanga makamaka polimbana ndi atsamunda nde John Chilembwe anakhala ngati wakhazikisa eh, foundation yolimbana ndi atsamunda mu Africa muno and zimenezi ndithu zinatipasa ife kuti ayi tikhoza kulimbana ndi atsamunda mpaka kulandira ufulu wozilamulira tokha ngati anthu maiko ochokera mu africa koma chofunikiranso kwambiri ndi chakuti pamene tikukumbukira dzina la john chilembwe mzimu wa john chilembwe ntchito za john chilembwe tiyenanso tikhale ndi chidwi kufufuza bwinobwino kumene azibale a john chilembwe ali komanso Kodi azibale a John Chilembwe akukhala moyo wotani? Izi zitithandiza kwambiri kuti ife aMalawi tikhale ndi mbiri yoyenerera. Komanso ndikhulupirira kuti mzimu wa John Chilembwe ukhala wosangalala kwambiri. A Conleith Chester Selenje a bungwe la Lost History Foundation akuti tsikuli ndilofunika. Tikumbukire momwe azungu anathetsera uprising imeneyi ya a Chilembwe ima, kunata, chinatanthauza chani? Chinatanthauza kuti ifeyo ngati anyasa tinaluza, panalibenso kuyankhula kwina kulikonse, panalibenso kutsutsa kwina kulikonse kwakukulu kumene kunachitika kuyambira 1915 atangophedwa a Chilembwe. Zikutanthauza kuti. Amene amatilamula azungu a ku Britain ankapeza phindu, anapeza phindu pamene ifeyo eni dziko tinaluza, sitinkapeza phindu kwenikweni. Choncho iyi ndi imodzi mwa mfundo zimene tikuyenera kuunikira tsiku la lero kuti tinaluza kwa nthawi yaitali. Kuchokera mu 1915 ah, palibenso nthawi imene panachitika kuwukira ngati kumeneku. Panapita zaka 44 nkuzafika chaka cha 1959 pamenenso Anyasa anadzuka nkuwonesa kukwiya kwawo pa state of emergency. Choncho papita nthawi yayitali ah, tikudyeredwa masuku pamutu ndi dziko la Angerezi la Britain pamene ifeyo ngati ah, colony tinkaluza.
Mzimu wa malemu m'busa John Chilembwe upitirire kuusa mu mtendere. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pa kanema wa time bungwe loyendetsa chisankho la mec lati lichititsa chisankho chapadera m'madera asanu aphungu akunyumba ya malamulo komanso madera asanu ndi anayi a makhansala m'madera ena a mdziko muno wapampando wa bungweli justice annabel mtalimanja wanena izi kudzera mu kalata imene watulutsa lachinayi pemphero malemba ali ndi ripoti malinga ndi kalatayi madera aphungu a kunyumba ya malamulowa ndi a dedza mtakataka lilongwe city bwaila dera lapakati mboma la rumphi nkhotakota liwaladzi komanso kuzambwe kwa boma la blantyre Kumbali ina, madera a makhansalawa ndi dera la Chilobwe m'boma la Lilongwe, Msitu m'boma la Mchinji, Chanda komanso Chilunga ku Zomba, Mikongo m'boma la Mangochi, Linthembwe m'boma la Dowa, Luwinga mu mzinda wa Mzuzu, Ighembe ku Karonga komanso Muonekera m'boma la Thyolo. A Mtalimanja atsindika kuti ndondomeko yolembetsa m'kaundula woponya voti ichitika kuyambira pa 31 January mpaka pa 6 February 2026 pamene nyengo yokopa anthu ichitika kuyambira pa 15 January mpaka pa 15 March 2026. Iwo alimbikitsa anthu okhudzidwa pa chisankhochi kuti apewe ziwawa mu nyengoyi. Pakadali pano wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe ati akuyembekezera kuti bungweli liyendetsa ndondomeko yonse yokhudza chisankhochi pochita zinthu poyera, mwakadaulo komanso motsatira malamulo. M'madera ena, bungwe la mec lidati lidzachititsanso chisankho m'maderawo kaamba ka mavuto ena pamene m'madera ena mabwalo a milandu adagamula kuti kuchitikenso chisankho chatsopano ndipo m'madera ena anthu omwe ankaimira pa chisankhocho adamwalira masiku atatsala pang'ono kuti chisankho chichitike.
sukulu ya ukachenjede ya luanar yakhazikitsa ntchito yolimbikitsa ulimi wa mbewu za makolo zoyiwalika akatswiri ati ulimi wa mbewu za mtunduwu ungathandizire ntchito yothetsa vuto la kuperewera kwa chakudya mdziko muno katswiri pa kafukufuku ku sukuluyi a moses maliro wanena izi pa msonkhano wa wa akatswiri pa nkhaniyi mu mzinda wa lilongwe pemphero malimba ali ndi zambiri mu lipoti ili a maliro anati kudzera mu ntchitoyi sukuluyi ikufuna igwire ntchito ndi alimi a m'boma la chiradzulu mzimba kasungu komanso ntcheu momwe angapangire mbewu zapamwamba za mtundu wa mbewu wa mawere nzama mchewere mapira mphodza kalongonda ndi zina ndi cholinga choonetsetsa kuti alimi akukhala ndi chakudya chokwanira m'madera awo. Iwo ati pakadali pano alimi ochuluka amagwiritsa ntchito mbewu zimene si za mlingo wabwino zimene zimapangitsa kuti adzikolola zinthu zochepa. Project iyi yabwera pamene tili inabwera kuti tigwire ntchito ndi alimi aja tione kuti tingathandizire bwanji kulimbikitsa iwowa kumalima mbewu yawo yawo natulutsa mbewu yo- yo- yamphamvu yoti akhoza kuidzala iwapatsanso uh, zokolola zochuluka mmodzi wa akatswiri a zakafukufuku kuchokera ku chitedze research station ku lilongwe a lawrent pungulani ati ntchitoyi ndi yofunikira kwambiri ponena kuti ndi kuthekera kopangitsa kuti alimi ambiri azidzala mbewu zotere. Mbewu zimenezizi monga tanena kunena kuti ndizofunikira zili ndi michere yofunikira m'matupi mwa anthu choncho mbewu imene i- project imene ikufuna kuti tipititse patsogolo eh, kalimidwe ka mbewu imeneyi polingalira ubwino wa mbewu zimenezi zimene zakhala zikuyiwalidwa m'mbuyomo mmodzi wa anthu opindula ndi ntchitoyi a chidaona john ochokera mboma la ntcheu ati ntchitoyi imene adayamba kupindula zaka zingapo zapitazo yapangitsa kuti iwo adzikolola zochuluka. Pa nthawi imene anabwera abungwe kudzatiphunzitsa ndi pamene aku Luanar tidaona kuti adatithandizira kwakukulu kutichotsa pa mavuto amakolo ndipo panopa timalima nzama mofunikira timakhala nazo ndipo panopa tili nazo.
Ntchito ya seed systems ndi mbali imodzi ya ntchito ya strengthening farmer managed seed systems for improved seed quality and access to preferred varieties in Malawi imene sukulu ya Luanar yakhala ikuyendetsa ndi thandizo kuchokera ku McKnight Foundation kuchokera mchaka cha 2019 kufika chaka cha 2025. Abungwe la McKnight Foundation adawonjezera thandizo lawo ndipo ntchitoyi ikuchokera mchaka cha 2025 mpaka July chaka cha 2028.
Bungwe la Art and Global Health Center likulimbikitsa ophunzira msukulu zosiyanasiyana kutengapo mbali pa ntchito yobzala mitengo pofuna kubwezeretsa chilengedwe. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Binwell Mphale wati kudzera mu ndondomeko ya Art for Nthaka Yathu, bungweli labyala mitengo 500 pa sukulu ya sekondale yoyendera ya Umodzi m'boma la Zomba. Sukulu ya ukachenjede ya California Los Angeles ndi imene ikuthandizira pa ntchitoyi. A Phale akuyankhula ndi mtolankhani wathu Jason Malowa.
ndi project yomwe tinayamba mu chaka cha 2024 so chaka chino tapanga involve ma secondary schools okwanira atatu chitambala cdss umodzi cdss komanso St Paul's. Project imeneyi tikulimbikitsa achinyamata kuti atengepo gawo pakusamalira za chilengedwe m'madera mwawo. Ngati lero tili pano pa Umodzi Secondary School pomwe tikudzala mitengo yokwanira 500 mitengo imeneyi ndi ya chilengedwe komanso ndi mitengo yosiyanasiyana monga ya zipatso komanso mitundu ina yosiyanasiyana yomwe itadzalidwe yomwe ikudzalidwa lero pano pa Umodzi Secondary School.
mmawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya umodzi a kingsley nkhoma anati mitengo ndiyofunikira kwambiri
mitengo ndiyofunikira kwambiri monga mukudziwa kuti boma likulimbikisa kuti uh, munthu wina aliyense azizala mitengo mukhoza kuona kuti panopa uh, mvula ikumavuta kubwera chifukwa chonena kuti anthu anaononga ah, zachilengedwe kuphatikizapo mitengo choncho mitengo ikhala yofunika kwambiri chifukwa izitithandizira kuti mvula izibwera mosavuta potero anthu azikolola tigwirana ndi masomphenya a dziko lino kuti tikhale ndithu ah, ndi chakudya chokwanira chifukwa choti mvula sikuvuta kubwera
madalena katimbe ndi precious winiko ndi ophunzira amene atenga nawo mbali pa ntchito yobzala mitengoyi tipepese kamba ka lipoti limenelo tikhale tikupatsirani pa nkhani zathu zotsatira banki ya nbs yakhazikitsa njira imene akuyitcha family banking pofuna kuthandiza mawanja pa nkhani zachuma mmodzi mwa akuluakulu a bankiyi a shadrek chikusiro wati njirayi ithandiza kuti mabanja azitha kupangiratu chuma cha ana awo komanso kukonzeratu chisamaliro cha makolo akazakalamba. A Chikusiro akufotokoza zambiri. chimene tikupanga ndichongonena kuti kuliona family ija yonse pamodzi ndikuona kuti kodi family imafuna chani ndiye ifeyo tipange zotani kuti tithandize maloto a banja kuti atheke komanso tikakhala kuti tikuyang'ana za maloto a banja ndi kuti tikuyang'ana za maloto a dziko chifukwa choti anthu akamatukuka anthu akamaziwa zinthu anthu akama panga ma investments pamapeto pakenso dziko likutukuka pamodzi ndiye ndikuona taona kuti tiyambire pa banja apa in contributing to uh, kukula kwa economy yathu
ndipo mmodzi mwa makasitomala a bankiyi a betty chinyamunyamu wati akuyembekezera kuti njirayi ithandiziranso makolo kukonza tsogolo la ana
Kwambiri ndimangofuna ndiyamikire NBS Bank because I think they have really responded to needs imene tili nayo and I think this is what we call innovation kupanga zinthu zokuti zikumane ndi ma needs amene ma families ali nawo and I think ndi product yoti I'm sure mwinanso mabanki ena akhoza kutengerapo chifukwa chokuti ndi product ndithu imene itithandize masiku oti chuma kapena abambo kumapanga okha chuma kumabisira akazi awo kapena amayi kupanga okha chuma kumabisira anatha because tikuziwa kuti masiku ano ndi oti anthu amene ali pabanja akuyenera kuti agwirane manja pamodzi kuti ma resources amene akuwapeza atakhala kuti even if atakhala kuti ndi ochepa koma chifukwa akupanga zinthu pamodzi akupanga mogwirizana they are open and transparent ma resources amapita patali
nkhani zathu ndi zomwezi
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri